ozugbo ozugbo mm. ee ka a hapụ imebi nsọ ala mm. a nwere ụmụ nwaanyị nwekwa ezigbo ọnụ echi ịma na ụmụ nwaanyị nwere ọnụ were ụmụada wee wee maa atụ kịtaa nụwa ụmụ nwaanyị nwekwa ọnụ n'ala Igbo ebe ọzọ bụkwa na nke ị na-ekwu a na-ekwu okwu ụmụ mm. nwaanyị etinye ọnụ asịkwa nkwuo mma asị na ọtụtụ mgbe ọ bụchara ihe ọjọọ maka na ịma ụmụ nwaanyị na-ekwuka hmm. ghọta o nwere ike o tie ọnụ ya aghasasị ihe hmm. o bido kọba ọnụ o bido ịmara ụdị ya hmm. ehe mana ọ nwekwa ụmụ nwaanyị ọ ga-abụ a gaa ọgbakọ na-eche ka o kwuo okwu maka na ọ ma ihe ọ na-ekwu ehe daalụ ah, ọ ka m si wee chee e, e, e, Chioma enwere afa ndị Igbo na-azasị ekwesịkwa ineba anya na ya ma ọ bụ wepụ ewepụ dịka afa ee, ụmụ nwaanyị na-aza ee, ee, kwa mgbe enwe nke a na-akpọ Nkechinyere Ee, enwe ọmarịcha afa m. ee, ee, ee, ọmalịcha afa Mhm. enwe prọfesọ eh, nọ na Unizik I wouldn't call her name Eh, she says something about the name kee ihe ị ghọta by nabụ afa Nkechinyere gaa n'iru Nkechinyere ka mma ọ ihe ọ bụ ọ maka na akpọrughị ya n'isi Mm-mm.
Mm-mm. o nwere ike ọ bụ na e- e- enube ịma na onye a bala afa tonite ọ jụọ ife emeji wee ba nya afa Mm, gịnị ka o kwuru nyanwa na onwe ya kwuru ọ ego.
na-abụkarị family na-achọ nwoke e nye ha nwaanyị ọ sị na nka nke chi nyere m nke chi nyere m Mm. ịghọtago na nke chi nyere m Mm. na ọ nke a ka Chukwu nyere m which na ịma na ị sị na ọ nke a ka e nyere gị ọ ya bụ na nne ya na nna ya nwere aṅụrị na na- na enyekwara ya e- enyere ha ọmarịcha nwa nke chi nyere m. mba nke chi nyere m dịka ọ dịka option is more like eh, eh, akwa nke a ka e nyere m o ee do you get it Mm. it's not it's not something imeji ya wee compare ada ada aba nwoke afa the option like Ikwesị ịnụ ịma. nwaanyị bụ ife ee ị kwesịrị ịma na ezinụlọ mgbe ochie Mm, ọ bụrọkwa sọ ndị be anyị mere ihe nwoke ahụ I- ndị China kịta mm. na-emekwa ihe nwoke nwaanyị ahụ ihe a na-akpọ ya bụ eh, zhong nan qing nu ha Okay. na-etinyere nwo- ụmụ ihe mụta nwoke mụta nwoke ahụ Mm, mm. ha na-etinyere ya anya ọfụma kwa ka ndị Igbo hmm. ọkwa obodo na-emegasị ọ na ihe mee bụ na abịa n'ogbe ha ga na-ekwujọ hmm, nwaanyị a amụ a na-amụ nwoke sọ nwaanyị nwaanyị ka ọ hmm. na-amụ ka nwaanyị nwaanyị a na-akọje nwaanyị mmadụ mụọ nwa ọ baa ya nke chi nyere m ihe ọ sọkwa gị na-ekwu ọ chi nyere m ya ee ọ bụghị ajọ mmụọ nyere m ya m ma-eku nwa m na ọ chi nyere m ya ọ bụghị ihe ọjọọ ọ na